Hi a chairde, Brian anseo ag léamh roinnt scéalta nuaíochta as Meiriceá don seachtú lá déag mí Mheithimh, 2000. 26. Agus baineann mórphictiúirí an lae inniu le dealbha sa Deisceart, i bhfianaise an méid a tharla le Black Lives Matter agus a leithéid, tá athmhachnamh, bhí sé seo ag tarlú le tamall, athmhachnamh á dhéanamh in áiteanna cosúil le Texas agus Virginia agus Kentucky faoi dhealbha a chomórann laochra an deiscirt. sa Chogadh Cathrach, i gCogadh Cathrach Mheiriceá a tharla sna hocht-déag-seascaidí. Go deimhin, séard atá ar siúl ná go bhfuiltear ag baint na dealbh anuas Táthar ag déanamh athmhachnamh agus athmheas ar stair Mheiriceá, go háirithe i bhfianaise an méid Meiriceánach anois nach daoine bána iad, nach daoine den chine geal iad. Agus táthar ag teacht ar an tuiscint, b'fhéidir, nár cheart a bheith ag ceiliúradh na daoine bána a scrios pobal na mBundúchasach. nó na daoine a bhí i gceannas ar an deisceart, stát a bhí, ba chosúil, ar son na sclábhaíochta. Mar sin, táthar ag tabhairt aghaidh ar na siombail, na siombail crua seo den stair achrannach. Feicimid in Albuquerque, cá bhfuil Albuquerque? New Mexico, nach ea? dealbh á mbaint anuas, á bhaint anuas de Juan de Oñate, a rinne. rinne ár agus sléacht ar na bundúchasaigh in ainm na Spáinne, ba chosúil. Frankfort, Kentucky, feicimid dealbh de Jefferson Davis, uachtarán na. na cónaidhme deisceartaí á bhaint anuas, rud atá ag cur iontais ormsa, Kentucky agus Saint Louis, Missouri, dealbh de Chríostóir Cholóin á bhaint anuas faoi bhrú ó lucht agóide atá ag tabhairt le fios nár cheart dúinn a bheith ag ceiliúradh na ndaoine seo. Ok. B'in an mórscéal. Rud a thugann le fios nach bhfuil mórán nuaíochta inniu, déarfainn. Bhuel, tá muid sea, trí mhí anois a faoi léigear ag an gcoróinvíris, ach de réir a chéile tá siopaí ag athoscailt anseo agus ansiúd agus dá réir tá díolachán ag teacht chuige féin agus reo. an choróinvíris. Ag coscairt faoi dheireadh, ach tugann an t-alt rabhadh a rá b'fhéidir fiú agus bailte ag athoscailt nach mbeidh siad á n-athoscailt rófhada. Tá an víreas seo an-tógálach go deo, sin atáthar ag rá anseo. OK. Conas is féidir costas 2,300 's 15 dollar a ghearradh ar thástáil choróinvíris? In réimsí áirithe, Tá an costas ag borradh as cuimse agus is cosúil go bhfuil saotharlanna ag teacht i dtír ar phróiséis ina bhfuil an chomhdháil ag íoc seachas an duine é féin. Ar ndóigh, ní cheart price mar sin a bheith ar thada ach. Sin mar a bhí sé ag Gibson Diagnostic Labs in Dallas, Texas, comhlacht beag atá ag baint leasa as an tinneas seo chun brabach a dhéanamh. Ar aghaidh linn. Tá idir dhóchas agus. faichill le feiceáil agus na Sasanaigh tar éis stéaróid a aimsiú a íslíonn an ráta báis an víris. Ba in Ollscoil Oxford a tharla seo, an dexamethasone. Is ainm don stéaróideach ach stéaróideach ach níl tada ar eolas agam. Ah muise, tá an tSín agus an India i mbun scliúchais ag an teorann. Tharla le déanaí go raibh fíor scliúchas ar an teorann idir an dá thaobh, le 20 saighdiúirí Indiacha marbh agus roinnt dosaen eile gafa agus ní fios céard a thiocfas as. Is cosúil gur tharla sraith scliúchas ar an teorann idir an tSín agus an India, go háirithe sa Ghleann Galwan i bhfad suas sna Himalayas. Níl aon cheo eile le rá agam faoi sin mar ní dhearna mé mórán staidéir air. Coimheascar? Cé acu is fhearr, coimheascar nó scliúchas? Nó achrann nó bruíon? Níl fhios agam. Ahem. Bhuel, John R. Bolton, buachaill bán an Uachtaráin Trump go dtí gur caitheadh amach ar a thóin é. Bhuel, bhíothas ag súil leis, ar ndóigh, ach. Tá an lá tagtha. Tá an tUasal Bolton tar éis leabhar a scríobh faoin am a chaith sé ag obair i réimeas Donald Trump agus anois seo é ag foilsiú leabhar faoin am a chaith sé ann. Anois, táthar ag tabhairt le fios go bhfuil ábhar pléascach sa leabhar. agus dá réir gur priacal slándála é, agus go dá réir sin, nár cheart an leabhar a fhoilsiú in aon chor. Tá an Rialtas, dá réir sin, ag déanamh agra in aghaidh leabhar ag iarraidh stop a chur leis an bhfoilsiúchán. Is cá bhfios nach dtosóidh sé, nach dtarlóidh sé. Bhuel, má tá tonn frith-chiníochas le haimsiú anseo i Meiriceá, tá sé le haimsiú thar lear freisin, tá sé le feiceáil thar lear. ar an gcoigríoch, san iasacht, agus tugtar le fios anseo go bhfuil agóidí den sórt céanna is atá feicthe againn anseo i Meiriceá le feiceáil sa bhFrainc. Bhuel, an tUasal Trump agus na póilíní. Is cosúil nach bhfuil mórán glactha ag an Uasal Trump le cáineadh ar na póilíní, ach amháin, ar ndóigh, más eisean atá á gcáineadh, agus cuireann sé sin ar dhá cheann an mheá, tá sé ar a son agus tá sé ina n-aghaidh, Ach tuigimid póilíní. Beidh siadsan ar a son mar sin féin. Is cosúil go bhfuil an ráta ionfhabhtaithe ag ardú sna príosúin. Níl mórán eile le rá agam, ach amháin go bhfuil imní ag ardú sna príosúin, agus cén fáth nach mbeadh. Tá na tíortha Eorpacha ag cur aipeanna rianaithe ar fáil chun ionfhabhtuithe nó ionfhabhtuithe amhrasacha, sin an téarma atá uaim, oh tá sé bharr mo theanga, toimhdean. chun ionfhabhtuithe toimhdeana a aimsiú. So, tá na haipeanna seo á chur, á gcur i bhfeidhm. Níl aon rud eile le rá agam. Á, muise, an Chóiré, táthar ag leanacht ar aghaidh leis an aighneas tras-teorann anseo, agus is cosúil go bhfuil an détente atá ann idir an gCóiré Thuaidh agus an gCóiré Theas ar forbhás, sé sin, go bhfuil sé guagach. Tá Tyler Kepner, iriseoir de chuid an New York Times, ag cur an mhilleáin. ar Rob Manfred, Coimisinéir an Daorchluiche, as séasúr 20 20 a scriosadh. Níl a fhios agam céard a rinne an Coimisinéir, b'fhéidir nach raibh sé airdeallach go leor, níl a fhios agam, ach idir an dá linn tá. níl roimh an séasúr ach scrios.

go bhfuil na haipeanna seo, na haipeanna intleacht intleachta saorga, ag tabhairt cúnamh le scoiteacht agus leithlisiú. B'fhéidir go bhfuil, ní bhaineann mé triail as. Ba mhaith liom triail a bhaint as, os rud é gur sórt scoláire teangeolaíochta mé, ba mhaith liom a fheiceáil cén céard is féidir leis na, na hintíochtaí seo a dhéanamh. Feicimid. Ah ok. Tá téatar ag leanacht ar aghaidh in Atlanta, ach téatar aonair atá ann, níl ann ach aisteoir amháin ar an stáitse agus é ag tabhairt monalóig ar an stáitse ar feadh deich nóiméad. Whoop-dee-doo! Téatar an domhainmhachnaimh atá ann. Agus na monalóig seo ag tabhairt aghaidh ar chiníochas agus ceisteanna deacra eile, ansin ní téatar é seo ach léacht, sílim. Ahh. Ó! Sú talún gleoite. Tá lucht na cócaireachta sa nuachtán ag moladh spoon cake ach níl aon rud eile le rá agam faoi agus is cuma liom faoi bhia mar sin. Deacair sin a chreidiúint, agus chomh ramhar is atá mé éirithe le déanaí, ach ah bhuel. OK, focail a thaitníonn liom agus ba mhaith liom a úsáid. Neamhiontaofa. Is maith liom é. Ní úsáidtear sin minic go leor. Lucht freastail, ar ndóigh tá sin ar eolas agam ach an úsáidim é? Ní úsáidim. Clúmhíl, mar briathar. Chlúmhil an tUachtarán Trump duine inné. Agóideach, sin an duine atá i mbun agóide, an duine féin, sin is ainmfhocal é. Taobh caoch, bhuel sin go hiontach, tháinig sé aniar aduaidh air ar an taobh caoch, is é sin, ní raibh mo dhuine in ann é a fheiceáil ag teacht.

rún mímhuiníne, meh, tromán cluasach, bhuel, tá trom againn, tá cluas againn, ach tromán cluasach, sin iad na tromáin sin a úsáideann tú agus tú i mbun aclaíochta, bíonn cluasa acu ar féidir leat breith ar na tromáin leo, sin iontach. briseadh bliana. Is minic daoine sa lá atá inniu ann ag tógáil briseadh bliana, abraimis tar éis na hArdteiste, téann siad timpeall an domhain le linn an bhriseadh bliana seo sula dtugann siad aghaidh ar an ollscoil nó cibé rud. So, sin iad na scéalta, sin í an nuaíocht. Súil agam go bhain sibh úsáid, nó leas éigin, as agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara bhfad. Guím rath Dé oraibh go léir. Slán.